Sula dtosaímid, tá fábhar beag agam le hiarraidh ort. Tá mé ag iarraidh an sprioc 1,000 síntiúsóir a bhaint amach, sprioc an-tábhachtach domsa é seo. Le do thoil, brú an cnaipe 'Subscribe'. Níl ann ach clitcheáil amháin, ach tugann sé spreagadh ollmhór dom leanúint ar aghaidh ag déanamh físeán.

Ba chúil go mbeadh an domhantarraingt amháin tar éis iad a bhrú, a dúirt sé lena chúntóir, Krea, a bhí ag socrú deochanna fáilteachais, a bhí tástáilte go cúramach le haghaidh comhoiriúnacht daonna. Tá bolcáin gníomhacha, corp mór uisce leachtach agus athrúta teochta foircneacha ag a bpláinéad. Conas a mhair siad go leor chun taisteal spáis a fhorbairt?

Ní stopann siad ag leanúint creiche go dtí go dtiteann sé as tuirse. Tugann siad 'seilg leanúnach' air. Ná ligimis orainn an ghné sin, a dúirt Zichtel go tapa. Cosúil leis an gcuid is mó de speicis a thaistealaíonn spáis, d'fhorbair na Valorians ar phláinéid le haeráid chobhsaí, gníomhaíocht gheolaíoch íosta, agus beagán fairsingí. Bhí an domhan, a rangaíodh mar 'death world' 7, i measc na pláinéad is contúirtí a tháirg riamh saol ciallmhar. Rinne córas cumarsáide an árthaigh chime go bog. Shuttle daonna ag iarraidh cead duga deiridh. D'fhógair AI an árthaigh i dtonnaí suaimhneacha.

Bhí an mothúchán an-mhíthaitneamhach. Ach cuimhnigh sé air féin go raibh daoine ina gcónaí a saol ar fad faoi bhrú chomh mór sin. Bheadh na rudaí a dtabharfadh siad go laethúil cáilithe mar chéasadh d'fhormhór na saoránach galachtach. Ullmhúcháin deiridh, a dúirt sé, leis an bpáirtí comhthionóil. gach oibritheoir a bhí tar éis oiliúint speisialta a fháil le haghaidh idirghníomhaíochta daoine. Cuimhnigh, taispeánann siad fiacla mar chomhartha cairdis, ní ionsaí. Tá taiscí cailciam ina gcnámharlach a dhéanann iad i bhfad níos dlúithe ná mar a bhreathnaíonn siad, agus thar aon rud eile, tá siad cleachtaithe le contúirt leanúnach.

Rinne a súile, súile fairsing tosaigh, an seomra a scanadh go tapa, ag meastóireacht ar gach rud. Agus nuair a rinne siad miongháire, thaispeáin siad sraitheanna de fhiacla crua cnámh bán. Chuaigh an chéad duine ar aghaidh. An Ceannasaí Jack Miller, Fórsa Spáis Aontaithe an Domhain. Síneadh amach lámh, géag lán le cnámha agus meatáin láidre. Sa ghluaiseacht fáilteachais a bhí siad curtha ar an eolas. Maidir le gach instinct comhraic ag insint dó rith, shíneadh Sziksztal a ghéag uachtarach agus lig sé don duine é a ghabháil. Bhí an neart sna mbarra sin scanrúil, cé go raibh an duine go soiléir ag a bheith cineálta. Thar ceann Cheannasaíocht Valorian agus Chomhairle na Cruinne, cuirimid fáilte roimh an gcine daonna chuig an bpobal níos leithne de cineálacha spáis, a dúirt Sziksztal, bródúil go raibh a ghuth fós seasmhach. Chuaigh an dara duine ar aghaidh, Leifteanant Susan Wright, Roinn Eolaíochta. Bhí a greim chomh láidir céanna. Go raibh maith agat as an domhantarraingt caighdeánach an domhain a chur ar fáil. Thugamar comhbhrúiteoirí domhantarraingte pearsanta linn ach amháin, ach tá sé deas gan iad a bheith ag teastáil. Chríochnaigh an tríú duine na réamhráite. Greg Daniels, comhairleoir taidhleoireachta. Bhí greim an duine seo beagán níos lú brú.

Thóg Greg rud éigin a bhí cosúil le úll agus bhain sé greim as leis na fiacla scanrúla sin. Ní go dona. Beagán cosúil le piorra measctha le cúcamar, ach cinnte inite. Ghlac Susan cupán caife spreagthach a chuirfeadh an chuid is mó de na Valorians isteach i staid cairdiach. Tá sé seo an-mhaith. Níos fearr ná mar a fhaigheann muid ar mhisin fhada. Agus iad ag socrú isteach sa phlé, fuair Zixtal é féin ag scaoileadh de réir a chéile. Bhí na daoine go soiléir ag déanamh iarrachtaí gan a bheith bagrach. Labhair siad faoi mhalartú síochánta, comhar eolaíoch agus tuiscint chultúrtha. Ach ansin tháinig an comhrá ar an domhan. Cén cuma atá ar do phláinéad baile? a d'iarr Greg go cineálta. D'fhreagair Krea,

Rinne Susan gáire. Ó, sea. D'fhás mé aníos in Oklahoma, Tornado Alley. Bhí muid ina suí ar an bportach agus ag breathnú orthu ag foirmiú sula ndeachaigh muid chuig an tearmann. Glaodh ar mo Dhaid é, Amharclann Dhinnéir an Dúlra. Chuir an toscaireacht Valorian malartú amharcanna scanraithe. Bhreathnaigh siad ar aimhrialtachtaí atmaisféaracha foréigneacha mar siamsaíocht. Agus clúdaíonn do chuid aigéin an chuid is mó de dhromchla do phláinéid? a d'fhiafraigh Créa. Ag iarraidh a dath craicinn a choinneáil cobhsaí. Thart ar 71% a dhearbhaigh Greg. Tá teach trá ag mo theaghlach i Florida. Níl aon rud níos fearr ná snámh san Atlantach ag breacadh an lae.

a bhí ag sibhialtacht Valorian. Taispeánadh an taispeántas crith talún beag a rinne damáiste do roinnt cathracha na céadta bliain ó shin. D'fhéach na daoine go cineálta ach bhí siad gan spreagadh. Cláraíonn sé sin b'fhéidir ceathair pointe a cúig ar ár scála Richter, a dúirt Jack. Faigheann muid iad sin go leor go rialta feadh cósta an Aigéin Chiúin. An chéad fhíseán thaispeáin stoirm mhór a measadh a bheith tubaisteach ar Valoria. Breathnaíonn sé cosúil le hairicín Catagóir 1, a thug Susan faoi deara. Go leor éadrom de réir chaighdeán an domhain, faoi dheireadh an cur i láthair Valorian Bhí sé soiléir go raibh na tubaistí stairiúla den chuid ina n-imeachtaí gnáth ar an domhan. Ar mhaith leat féachaint ar roinnt íomhánna ón domhan? a thairg Greg, ag gníomhachtú a táibléid sonraí. Thaispeáin na céad íomhánna sléibhte móra le buaicphointí géara clúdaithe le oighear. Na Rocky Mountains, a mhínigh Greg. Rás iontach sa samhradh. An ndreap tú iad sin go toilteanach? a d'fhiafraigh Cré, a craiceann pale anois le turraing. Cinnte, is fiú na radhairc, a dúirt Susan go sona. Na híomhánna seo a leanas thaispeáin tonnta móra ag briseadh i gcoinne aillte agus figiúirí beaga daoine á dtiomáint ar bhoird bheaga. Is surfálaí é mo dheartháir, a mhínigh Jack, Deir sé, Níl aon rud cosúil le tonn 20 troigh a thiomáint chun d'intinn a ghlanadh. Thaispeáin na híomhánna deiridh áit ar a dtugtar Yellowstone le talamh ag doirteadh gaile superheated agus linnte uisce aigéadach fiuchta i ndathanna geala. Ceann dár bpáirceanna náisiúnta, a dúirt Greg go bródúil. os cionn ceithre mhilliún cuairteoir gach bliain. Bhí ar dhá cheann de na toscaireachtaí Valorian iad féin a leithscéal a ghabháil faoin am seo. D'fhan Jikstal ach trí dhíspeagadh taidhleoireachta íon. De réir mar a chríochnaigh an chéad chruinniú, rinne Jack lámh Jikstal arís. Bhí sé seo iontach. Ag tnúth le níos mó a taispeáint daoibh faoi an cine daonna agus muid ag dul ar aghaidh. Tar éis na daoine a fhágáil chuig a n-áiteanna sealadacha, thit Kria isteach ina cathaoir tacaíochta. Breathnaíonn siad ar imeachtaí aimsire millteach mar siamsaíocht, a whispered sí. Snámhann siad i mais uisce neamhrialaita.

Is pláinéad é nach mbeadh ann ach do shaol ciallmhar, agus ní hamháin go mairfeadh daoine ann. Bain sult as. chríochnaigh Kria. Cén cineal speiceas a fhorbraíonn chun pléisiúr a bhaint as coinníollacha a mharódh daoine fhíor-chiallmhara? D'fhéach Zixtal ar an doras aerghlais dúnta. Creidim go bhfuil muid ar tí a fháil amach agus níl mé cinnte go bhfuil an cruinne réidh don freagra. Trí mhí tar éis an chéad teagmháil, thosaigh an clár malairte cultúrtha idir-galachtach go hoifigiúil. Bheadh cúig ionadaí daonna ina gcónaí ar an stáisiún Valorian, Peaceful Resonance, ar feadh sé mhí, agus bheadh cúig dhioplómaí Valorian ag tabhairt cuairte ar an domhan. Bhí an dá thaobh ag súil go dtógadh an taithí dhíreach seo tuiscint idir a gcuid speiceas an-difriúil. Chuaigh an foireann daonna ar bord an stáisiúin ar maidin chiúin Déardaoin. Bhí an Dr Olivia Martínez i ceannas ar an grúpa mar a comhordaitheoir eolaíoch. Bhí sí speisialaithe i mbitheolaíocht mhuirí agus bhí sí ag tnúth le foghlaim faoi shaol i gcéin eachtrannach. Lean an Dr Alan Powell, geolaí le gáire mór, go dlúth ina dhiaidh. An Dr Diane Foster, antraipeolaí cultúrtha le miongháire cineálta, tháinig ansin. Rinne an Captaen Ben Howard ionadaíocht ar ghné mhíleata an mhalartaithe, a gluaiseachtaí beacht agus faireach.

Ní féidir lenár gcórais an domhantarraingt iomlán an domhain a choinneáil go sábháilte. Bhuail Ben beagán ar a bharraicíní. Gan fadhb. Tá sé cosúil le a bheith ar an ngealach. Ba chóir go mbeadh sé spraíúil. Rinne an t-aistritheoir Valorian iarracht leis an gcoincheap spraíúil a cuireadh i bhfeidhm ar dhomhantarraingt lag. Iarrann tú an eagla d'aon ghnó ar son pléisiúir? Cinnte, a dúirt Diane. Tugann sé borradh adrenaline duit, cuireann sé do chroí ag preabadh. Is breá le roinnt daoine rolladh coisí agus tithe scanrúla mar an gcéanna. Rinne Bunachar Sonraí Cultúrtha an stáisiúin iarracht na coincheapa seo a aistriú.

Bhí na daoine tar éis siamsaíocht a thabhairt isteach i foirm a thug siad scannán gníomhaíochta éadrom. Bhí radharc sa scannán Something About a Human Named Indiana Jones chomh disturbing sin gur chaill beirt taidhleoirí Valoran a gcuid céille agus d'fhorbair an tríú ceann tonnta struis ar a gcraiceann nach n-imigh ar feadh uaireanta.

Chas Forlan le Olivia a bhí tar éis a bheith páirteach sa gclaí. An bhfuil sé seo cruinn? An taispeánann do speiceas ábhair den sórt sin do leanaí? Bhreathnaigh Olivia go náireach. Tá Indiana Jones go leor tame de réir ár gcaighdeán. Tá sé rátáilte do gach aoisgrúpa. D'fhéach mé ar na scannáin sin nuair a bhí mé seacht nó ocht mbliana d'aois.

Ullmhaigh sí leaganacha simplí de bhia an Domhain a coigeartaíodh le haghaidh díleá Valoran. Agus iad ag ithe, roinn Ben scéalta faoina oiliúint mhíleata. I scoil marthanais, chuireamar síos sinn sa fiáin le scian amháin a mhínigh sé idir greim, gan bia, gan uisce, gan foscadh. Bhí orainn maireachtáil as an talamh ar feadh dá sheachtain. Reoigh na Valorans ag an bord i uafás. An raibh sé seo ina phíonós? d'fhiafraigh an Príomhshlánaitheoir Mezzen. Rinne Ben gáire. Ní hea, bhí sé ina oiliúint. I ndáiríre cineál spraoiúil nuair a théann tú thar an ocras. Ghabh mé iasc le mo lámha lom ar lá a trí. an béile is fearr de mo shaol. Rinne an Dr Zorbicz, an xenopsychologist an stáisiúin, nótaí feargach ar a phláta sonraí. Bhí a thaighdeas ag tosú ar theoiric a foirmiú. Níor thaitin le daoine contúirt a fhulaingt. D'éirigh siad as chun foirmeacha rialaithe de a lorg, mar ullmhúchán dá dtimpeallacht naimhdeach. Níos déanaí an oíche sin, mhol Alan oíche scannáin a óstáil don foireann daonna. Just a scíth a ligean beagán, a dúirt sé. Rud ar bith ró-intense. D'aontaigh Kelly, ag roghnú cad a mheasann daoine siamsaíocht éadrom, scannán gníomhaíochta le suspense measartha. D'iarr na Vallerans breathnú go cianda mar cuid dá staidéar leanúnach ar iompar daonna.

Ní hamháin go maireann Death Worlders uafás, tá siad tar éis éirí as chun é a úsáid. Iarrann siad contúirt rialaithe d'aon ghnó mar bhealach chun ullmhú do bhagairtí fíor. Thit a guth fiú níos ísle. An rud a chuireann uafás orainn, traenálann sé iad.

Ní thuigim, a dúirt Alan, ag breathnú confused. An ndearna mé rud éigin mícheart? Bhí guth Mharlon daingean le imní. Rinne tú gáire faoi rabhadh radaíochta tromchúiseach. Ghlacamar leis go raibh tú ag fáil na chéad comharthaí de nimhiú radaíochta, lena n-áiritear méarbhall agus freagairtí mothúchánacha míchuí. Leathnaigh súile Alan i tuiscint. Ó, ní hea, tá mé go breá. Bhí mé ag gáire mar go stad sé, ag tuiscint go tobann cé chomh casual a d'fhéadfadh a imoibriú a bheith. Na leibhéil radaíochta atá tú ag rabhadh fúthu, atá mar a bheadh sábháilte go hiomlán ar an domhan. Tá na léamha sin cosúil leis an méid a thagann daoine orthu le linn lá grianmhar de ghnáth ar an trá. Lean tost iontach a cuid focal. Dodhéanta! whispered Trallon. Ba chúis lena leibhéal sin damáiste cille d'fhíochán Valerian laistigh de nóiméad. Tharraing Alan amach a thaibléad pearsanta agus tharraing sé suas roinnt sonraí ón domhan go tapa.

Ní raibh mé ag gáire faoi do chuid aire, a mhínigh Alan go réidh. Bhí mé díreach inne ag an difríocht in ár dtacar. Tá brón orm faoin míchompord. Ba chúis leis an eachtra seo athbhreithniú cuimsitheach ar chaighdeán sábháilteachta idir speicis. Bhí na daoine inne a fháil amach go mbeadh gnáthchoinníollacha maireachtála Valerian á mheas mar síocháin aoirí ar an domhan. gan athruithe aimsire, gan athruithe teochta, gan radaíocht cúlra. An lá dár gcionn, d'eagraigh Diane Foster cur i láthair speisialta d'fhoireann eolaíochta Valoran. Tar éis míchompord an lae inné, cheapamar go gcabhródh sé dá mbeimis ag míniú roinnt difríochtaí bunúsacha idir ár speicis, a thosaigh sí. Tháinig an Captain Ben Howard isteach léi ag tosach an tseomra. D'éirigh muid ar phláinéad le bagairtí leanúnacha, a mhínigh sé. Creachadóirí, aimsir, gníomhaíocht geolaíoch, galair. Bhí ar ár sinsear déileáil leis na rudaí seo go léir go laethúil. Chuaigh Diane chun cinn chuig an gcéad sleamhnán eile. Chuir sé seo múnlaí ar ár gcorp ach ár siceolaíocht freisin. D'fhorbraíomar rud éigin ar a dtugtar an freagairt troid, eitilt, nó reoite chun contúirt. Ach tá freagairtí cosúla ag formhór na speiceas galactacha a chuir an Dr. Zorbix isteach. Fíor, chlaon Ben. Ach seo an difríocht. D'éirigh muid freisin as chun nochtadh rialaithe do bhagairtí a lorg. Tugaimid ionaclú struis nó thrill seeking air. Thaispeáin an cur i láthair íomhánna de dhaoine ag gabhail do ghníomhaíochtaí éagsúla, ag dreapadh aghaidheanna carraige géara, ag tumadh isteach in uiscí domhain, ag marcaíocht ar fheithiclí beaga ag luasanna arda agus ag breathnú ar siamsaíocht scanrúil. Creidimid, a lean Diane ar aghaidh, go raibh daoine a chleachtadh ag tabhairt aghaidh ar chontúirt i suímh rialaithe níos fearr ullmhaithe nuair a bhí bagairtí fíor le feiceáil. Roghnaigh an tréith seo thar na mílte glúin. Bhí craiceann an Dr. Zorbix ag sileadh le sceitimíní. Dheimhnigh sé seo a cuid teoiríci faoi eagla cearrbhachais. Mar sin, nuair a bhreathnaíonn daoine ina scannáin uafáis seo, tá siad i ndáiríre ag traenáil a gcuid freagairtí eagla. Go díreach. Rinne Diane aoibh. I dtimpeallacht shábháilte, is féidir linn eagla a fháil, é a phróiseáil agus foghlaim chun feidhmiú in ainneoin é. Níos déanaí an tráthnóna sin, d'eagraigh Kelly Thompson oíche scannán bheag dóibh siúd Valorans a bhí cróga go leor chun páirt a ghlacadh. Roghnaigh sí cad a mheasann daoine siamsaíocht an-éadrom

Nuair a chríochnaigh an scannán, chas sé le Kelly le tuiscint nua ina shúile móra. Dearadh é seo do do chuid óg, d'fhiafraigh sé, a ghuth ag luainiú beagán. Sea, a dheimhnigh Kelly, is breá le leanaí daoine beagán excitement ina scéalta. Fascinating, a dúirt Zarbeck. Creidim go dtuigim anois. Úsáideann tú na contúirtí insamhlaithe seo chun ullmhú do do dhaoine óga do do dhomhan contúirteach. An mhaidin dár gcionn, tháinig teachtaireacht éigeandála ó toscaireacht Valoryn ar an domhan. Tugadh cuireadh dóibh freastal ar rud éigin ar a dtugtar County Fair agus bhí siad ag iarraidh comhairliúchán láithreach.

Rinne Olivia iarracht gan miongháire. Is turas thrill é, rian le titimí géara agus casanna daingean a thugann mothú contúirte rialaithe duit. Agus téann daoine isteach sna gléasanna seo go deonach ar son pléisiúir. Ba chosúil nach raibh Venril in ann an coincheap seo a phróiseáil. Déanann go leor. Sea, is breá le leanaí go háirithe iad. Chas craiceann an Ambasadóra gorm domhain de bhrón. Cuireann siad a n-óg faoi seo mar chineál tástála seasmhachta. Ní hea, mhínigh Olivia go foighneach, toisc go bhfuil sé spraoiúil. Tugann an mothúchán eagla i dtimpeallacht shábháilte sraith ceimiceán pléisiúrtha inár n-inchinn. Tar éis an glao a chríochnú, chuaigh Olivia isteach leis na cinn eile sa seomra caitheamh aimsire. N. Bhí ball den Chomhairle. Z. ag breathnú go domhain trína chéile. I measc na coinníollacha gar don ollphláinéad gás sin tá radaíocht ard, athruithe brú foircneacha agus tocsainí atmaisféaracha. Ní féidir linn a iarraidh ar dhaoine iad féin a chur i mbaol faoi na coinníollacha sin. Dúirt Ambasadóir Zixtel, a bhí ag obair le daoine ó theagmháil ar dtús, go bhfuil, an rud atá marfach dúinn, b'fhéidir nach bhfuil sé mar sin dóibh. Molaimid ar a laghad iad a chur ar an eolas faoin staid. Tar éis go leor díospóireachta, d'aontaigh an Chomhairle teagmháil a dhéanamh leis an Northern Star. Chuaigh an Dr Diane Foster agus an Dr Zorbix isteach sa glao ón stáisiún chun cabhrú le cumarsáid. Nuair a fuair Captain Nelson an glao práinne, cuireadh freagairt iontais ar na Valorans. In ionad eagla nó amhras, léirigh a gothaí diongbháilteacht dhírithe. Seol chugainn comhordanáidí cruinne an tsoithigh agus gach sonraí faoin ollphláinéad gáis, a d'iarr sí láithreach. Is féidir linn iad a bhaint amach faoi cheann ocht n-uaire ag an dóchán uasta. Labhair ball den chomhairle Thefax go cúramach. Captaen Nelson, caithfidh mé a chur in iúl duit go sáraíonn an timpeallacht timpeall an ollphláinéid gáis paraiméadair sábháilteachta don chuid is mó de na speicis. Tá an radaíocht amháin lastigh de fhulaingt an duine. Chuir Nelson isteach. Rinne mé athbhreitniú ar na sonraí atá á seoladh agat anois. Tá na coinníollacha seo dúshlánach, ach ní féidir iad a shárú dúinne nó dár soitheach, a dúirt Diane. Tá lamháltais chomhshaoil éagsúla ag na Valorans ná mar atá ag an Captaen. Is minic a bhíonn an rud atá marfach daoibh inbhainistithe do dhaoine. Chlaon Nelson. Tá mo chriú ag ullmhú cheana féin le haghaidh oibríochtaí tarrthála. Bunóimid cumarsáid dhíreach. Nuair a bheimid laistigh de raon tar éis an glao a chríochnú, shuigh na comhaltaí den Chomhairle i dtost ina. Ní amháin go bhfuil siad toilteanach iarracht tarrthála a dhéanamh, a thug Zixtal faoi deara, is cosúil go bhfuil siad beagnach díograsach. Rinne craiceann an Dr. Gorbix rim le sceitimíní eolaíocha. Deimhníonn sé seo mo thaighde ar shíceolaíocht an duine. Feiceann siad staideanna géarchéime mar dhúshláin seachas bagairtí. Tabhair faoi deara conas a dhírigh Captaen Nelson láithreach ar réitigh seachas ar chontúirtí. Ar an Northern Star, rinne Captaen Nelson a chriú a chur ar an eolas.

Rinne Price gáire. De láimh, cinnte. Beidh sé cosúil le snáthaid a shnáthú agus tú ag marcaíocht ar tharbh, ach tá níos deacra fós cleachtadh agam i samhaltú. Mhínigh an príomh-innealtóir Sam Cooper an plean tarrthála. Níl a gcórais duga comhoiriúnach lenár gcórais, mar sin beidh orainn na haerglais éigeandála a úsáid. Tá ár scagairí aeir curtha i bun againn chun déileáil le sraitheanna seachtracha an ollphláinéid gáis. Ba chóir go mbeadh an sciath radaíochta ann mura bhfanann muid ró-fhada. Nuair a tháinig an Northern Star gar don chóras Proxima, bhunaigh siad teagmháil dhíreach leis an soitheach Valoran a bhí gafa. Is é seo an stiúrthóir eolaíochta Kelvor ón Serene Discovery, a tháinig an tarchur lag. Tá ár staid ag dul in olcas níos tapúla ná mar a bhíothas ag súil leis. Tá sláine an cabhail ag 62% agus ag titim. Tuigtear, Stiúrthóir, a d'fhreagair Nelson go socair. Tá muid ocht nóiméad ón do shuíomh. Ullmhaigh do criú le haghaidh aslonnaithe éigeandála. De réir mar a tháinig siad níos gaire, fuair na daoine an chéad radharc ar an staid. Bhí an soitheach Valoran sleek óbhálach damáiste go soiléir, gafa i atmaisféar seachtrach ollphláinéad gáis ollmhór le stoirmeacha corcra agus dearga. Bhí smionagar ó imbhuailtí na n-astaróideach ag snámh go contúirteach timpeall an tsoithigh. Is praiseach é sin, a dúirt an Leifteanant Price, a lámha ag gluaiseacht go tapa ar na rialuithe láimhe. Ag aistriú go nascleanúint láimhe iomlán anois. Chroith an Northern Star agus é ag dul isteach i réimse domhantarraingthe seachtrach an ollphláinéid gáis. Shoilsigh soilse rabhaidh ar fud na painéil rialaithe de réir mar a d'ardaigh leibhéil radaíochta agus a d'fhás an brú ar an gcabhail. Tá gach rud laistigh de pharaiméadair inghlachta, a thuairiscigh an Príomh-Innealtóir Cooper cé go raibh allas ag sileadh ar a pháirthir. Ach ní bheadh saoire anseo agam. Nascleanúint Price an soitheach tríd an réimse smionagar le cruinneas iontach, ag déanamh greannán gasta uaireanta faoi ghairm bheatha áirithe. D'fhreagair an chuid eile den chriú le gáire teinte nó le tuairimí spreagúla. Ó dhuine lasmuigh, b'fhéidir go raibh siad ag breathnú go suaimhneach go aisteach mar gheall ar an staid mharfach.

Tá nasc caillte againn, a ghlaoigh an príomh-innealtóir Cooper. Tá soitheach na Valoran á tharraingt níos doimhne isteach san atmaisféar. Gan leisce a ghlac an Leifteanant Ryan Price suit spáis éigeandála. Is féidir liom iad a bhaint amach tríd na cáblaí treorach seachtracha.

Sula bhféadfadh Nelson cur isteach níos mó, bhí Price tar éis dul isteach san aerghlas. D'fhéach an criú go neamhthuilleadh ar mhonatóirí agus é ag seoladh é féin trasna an bhearna idir shoithí, ag úsáid na gcáblaí treorach atá fágtha le haghaidh treo sna sruthanna atmaisféaracha foréigneacha. D'fhéach na Vallerans i dtost ina. Bhí ar bhall amháin den chriú a chur faoi séada tar éis dó spás siúlóid féinmharfach Price a fheiceáil. Dóibh bhí an rud a bhí an duine á dhéanamh thar tuiscint, ag nochtadh é féin d'aon ghnó do choinníollacha ba chóir a mharú aon duine réasúnach. Shroich Price soitheach na Valleran, fuair sé an ball foirne a bhí gafa agus thosaigh sé ar an turas contúirteach ar ais. Dhá uair bhí pléascanna atmaisféaracha tobann gar go dtógfaidís ón gcáblaí iad. Gach uair, rinne Price coigeartú le socair iontach, ag déanamh greannán fiú faoi rodeo cosmaí a thóg micreafón an tsoithí suas. Nuair a d'fhill siad ar an Northern Star ar deireadh, thosaigh an soitheach a gcúiteán éalaithe láithreach.

Is cosúil go bhfuair sé pléisiúr fiú ón mbaol foircneach. Conas is féidir é seo? Rinne Captain Nelson aoibh gáire beag. Is é an Lieutenant Price ceann dár gcuid is fearr. Agus sea, is dócha go bhfaigheann sé taitneamh as an dúshlán ar leibhéal éigin. Nuair a bhíonn daoine ag tabhairt aghaidh ar staideanna contúirteacha agus á sárú acu, bíonn mothú bua againn go minic. Ach bhí an riosca ríofa, a chríochnaigh Nelson. Bhí a fhios ag Price a theorainneacha agus a chumas. An rud a fhéachann mar iompar neamhrialta duit, Bhí sé ina gníomh ríofa go cúramach dó. níos déanaí, agus an Northern Star ag dul i dtreo an stáisiúin spáis Valleran is gaire leis na paisinéirí tarrthála, fuair an Dr. Zorbix teachtaireacht práinneach ón Ardchomhairle. Ba mhaith leo a thaighde iomlán ar shíceolaíocht an duine láithreach. Bhí an tarrtháil rathúil tar éis tuiscint na Valleran ar cad a bhí indéanta a chur as a riocht go mór. Ní amháin go dtugann siad lamháltais don chontúirt a scríobh Zorbix isteach ina thaifeadán, éiríonn siad chun bualadh leis, an rud a chuirfeadh páirilis orainn le heagla, díriú orthu ina ionad sin. B'fhéidir gurb é seo an fíor-bhrí leis an téarma 'deathworlders'. Ní amháin gur féidir leo maireachtáil faoi dhroch-choinníollacha, ach go dtagann a gcuid buanna is fearr amach faoi na coinníollacha sin. Bliain amháin tar éis na chéad teagmhála, thionóil an Chomhairle Idir-Réaltach seisiún speisialta chun áit uathúil an chine daonna sa phobal Galachtach a phlé. Chruinnigh ionadaithe ó dá dhéag speiceas a thaistealaíonn sa spás sa Halla Mór ar an bpláinéad neodrach. Bhí an seomra ollmhór ag feidhmiú le fuinneamh neirbhíseach agus na toscairí ag plé na ndaoine i gcomhráite eagla. Chuaigh an tAmbasadóir Zixtel isteach leis an toscaireacht daonna. An Dr Frank Willis, príomh xenopsychologist an domhain, a chuirfeadh i láthair inniu. Jack Miller agus Susan Wright, an fhoireann bhunaidh den chéad teagmháil, bhí siad in éineacht leis an Ollamh Linda Ramirez, néareolaí a rinne speisialtóireacht ar freagairtí eagla. Glaodh an seisiún ar cheannaire na Comhairle Vacsainner. Cruinnímid chun ár mball is nuaí a thuiscint níos fearr. Tá ceisteanna tábhachtacha faoi shíceolaíocht agus cumais an duine tarraingthe ag imeachtaí le déanaí, go háirithe an misean tarrthála Proxima. Chuaigh an Dr Willis chun cinn. Bhí a chur i láthair dar teideal, Freagairtí Eagla Comparáideacha thar Speiceas Chonnac. Bhí na scans inchinne móra taobh thiar de ag taispeáint scans inchinne ó speicis éagsúla lena n-áirítear daoine. D'éirigh an chuid is mó de na speicis a thaistealaíonn sa spás ar phláinéad le bagairtí ísle, a thosaigh Willis. Mhair do shinsir trí sheachaint contúirte trí chúram agus teicneolaíocht. D'éirigh an cine daonna níos difriúla.

mhair siad siúd a d'fhéadfadh smaoineamh go, Rinne mé staidéar fairsing ar shíceolaíocht an duine, a dúirt sé le Linda Ramirez. Ba mhaith liom d'ionsamhlú sorcóir a Thriail, rabhadh a chomhghleacaithe ina choinne, ach d'áitigh Zec. Chuidigh na daoine isteach sa cheannbheart VR é agus chuir siad tús leis an ríomhchlár is míne. Sorcóir simplí le cnoic agus casanna géara. Laistigh de shoicind, rinne craiceann Zech dathanna foláirimh a scaipeadh. D'ullmhaigh na freastalaithe chun an ionsamhlú a mhúchadh, ach chuir Zech géag chreathach suas, ag comharthaíocht leanúint ar aghaidh. Nuair a chríochnaigh an turas gairid, bhain sé an ceannbheart amach le foirceann ar crith. rushed na Vallerans eile ar aghaidh, ag súil go dtitfeadh sé. Ina ionad sin, chas sé le Ramirez le súile leathana. Bhí sin uafásach, a dúirt sé, ach freisin suimiúil. Bhí mo freagairt eagla thar a bheith mór. Ach bhí taithí agam freisin ar rud éigin eile, freagairt cheimiceach nár mhothaigh mé riamh roimhe seo.

Faoin deireadh an lae, bhí dá thoscaire dhéag ó speicis éagsúla tar éis iarracht a dhéanamh ar na heispéiris mhí-ord-daonna. Fuair siad uile iad scanrúil, ach fuair cúpla, cosúil le Zex, rud éigin gan choinne freisin, cineál nua exhilaration. An tráthnóna sin, rinne an Chomhairle a athchruinniú le haghaidh plé deiridh. Labhair ceannaire na Comhairle Vocsa leis an Tionól. Tá léargais luachmhara tugtha ag na Comhairle i láthair inniu ar shíceolaíocht an duine. Anois tuigimid níos fearr conas a fheidhmíonn siad le linn géarchéime agus cén fáth a nglactar le hiompar a fhaighimid mearbhall nó disturbing. D'iarr an Dochtúir Zorbix cead labhairt. Bunaithe ar thorthaí an lae inniu agus ar mo thaighde féin molaim aicmiú nua don domhan. Ní hamháin domhan bás ach domhan crucible, pláinéad a chruthaigh a dhálaí crua speiceas a d'athraigh eagla féin ina neart. Vótáil an Chomhairle go haonarach chun an t-aicmiú nua seo a ghlacadh. D'éirigh Ambasadóir Zixtel amach ansin. Nuair a bhuail muid le daoine den chéad uair, cheapamar go raibh siad gan staonadh, b'fhéidir fiú féinmharaithe. D'athraigh an misean tarrthála Proxima mo dhearcadh. An rud a bhí cosúil le neamhaird ar chontúirt, bhí sé i ndáiríre muinín a rugadh as ullmhúchán. Ní dhéanann daoine neamhaird ar rioscaí. Ullmhaíonn siad dóibh ar bhealaí nach raibh againn riamh i gceist. De réir mar a chríochnaigh an seisiún foirmiúil, bhreathnaigh Jack Miller agus Susan Wright ar na cúinsí le sásamh. Tá siad ag fáil é ar deireadh, a thug Jack faoi deara. Nílimid craiceáilte as ag gáire le contúirt, a dúirt Susan. Déanaimid gáire mar is é an rogha eile ná a bheith pairilis leis, agus ar an domhan, ciallaíonn pairilis bás. Tar éis an tseisiúin Chomhairle, thosaigh athrú cultúrtha gan choinne.

thosaigh speicis eile cláir chosúla. Níor bhain aon neamhdhuine taitneamh as na dálaí foircneacha a bhí ag daoine iontu, ach fuair go leor amach gur féidir leo a gcriosanna compoird a leathnú trí nochtadh rialaithe. Thuairiscigh roinnt fiú mothú exhilarated tar éis aghaidh a thabhairt ar eagla beag agus iad a shárú. Sé mhí ina dhiaidh sin, Rinneadh ceiliúradh ar cloch mhíle eile ag an gcine daonna, an chéad expedition idirspeiceas chun pláinéad beagán ináitrithe a iniúchadh. Bhí baill ó ceithre speiceas, lena n-áiritear Zex, ar an bhfoireann. Bhí na neamhdaoine ag brath ar threalamh cosanta, ach d'iarr siad go deonach in ainneoin na rioscaí, spreagtha ag cur chuige an duine i leith dúshláin. Ag searmanas seolta na misean, thug Ambasadóir Zixtel óráid a ghabh an tuiscint nua idir speiceas. Nuair a bhuail muid le daoine den chéad uair, cheapamar go raibh a fhios againn uafás, go dtí go chonaic muid cad a bhí ag deathworlders ag gáire leis. Anois tuigimid nach mire a bhí á fheiceáil againn. Ach b'fhéidir an foirm is airde de mhisneach sa Réaltra. Ní hamháin go ndéanann daoine a ndomhan crua a fhulaingt, faigheann siad áthas ina dhúshláin a shárú. Thóg sé a chupán searmanais suas i dtósta. Chuig ár gcairde daonna a mhúin dúinn nach gá go gcuirfeadh eagla pairilis, go féidir aghaidh a thabhairt ar chontúirt le diongbháilteacht. agus go féidir le gáire a bheith mar an fhreagairt is fearr ar uafás. Rinne an toscaireacht daonna aoibh, ag tógáil a cuid cupán ar ais. Ar an ardán féachana, bhreathnaigh an Dochtúir Zorbix le sásamh eolaíoch. Bhí a thaighde tar éis a thaispeáint, cé nach mbeadh neamhdhaoine riamh compordach le daoine le contúirt, D'fhéadfaidís foghlaim uaidh. Cheana féin, feabhsaíodh rátaí freagartha éigeandála ar fud roinnt speiceas a bhuíochas le modhanna oiliúna spreagtha ag cleachtas daonna. De réir mar a sheol an long expedition i dtreo na réaltaí, rinne Zorbix machnamh ar an méid a bhí athraithe i díreach bliain amháin. Ní hamháin go raibh daoine tar éis dul isteach sa phobal réaltrach, Bhí siad go bunúsach tar éis é a athú ag cur ceisteanna faoi eagla agus misneach a bhí ann leis na mílte bliain. Agus b'fhéidir, a cheap sé gurb é sin go díreach a bhí ag teastáil ón réaltra. Speiceas a d'fhéadfadh gáire a dhéanamh le contúirt agus daoine eile a mhúineadh chun an rud céanna a dhéanamh.